aa kala kati unachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene muli bwa ngati muli bwino ifenso kuno tonse tili bwino cholembera kalatayi si china ayi koma tikungofuna kukuzondani anzathu matchona amene munatchona ndithu kumeneko chifukwa cha zakudya ndi kuthawa kulima kuno kwanu ku nyasalande ndipotu kunena moona mtima ife amene tili ku nyasalande pakadali pano tikufunika kulandira mendulo yapadera ya ulemu Ndife olimba mtima kwambiri. Umphawi wadzaoneni umene tikudutsamo aah! Umafunikatu kulimba mtima achimwene kuti udziimabe njii. Mundilole ndisanapitirize kalatayi lero ndivulire kachipewa bus zotsogola za Kwezy. Kwa zaka zonse zisanu zimene busizi zakhala zikuyenda kwathu kuno, mbiri yakhala ili yabwino kwambiri. Ndipo ndimanena mopanda mantha kuti ndi bus za Kwezy zimene pano zili patsogolo kwambiri muzochitika zake. Ndikudziwa lero ndayamba kalatayi mokudabwitsani kwambiri. Mungotizolowera amwene. Komabe chilungamo ndiye ndi chomwe chija chimene ndakuwuzani kuti kwathu kuno ndi mmene zinthu zikuchitikira ndimaganiza kuti ngakhale inuyo adodolido mutati mubwere kuno kodi ndiye mungamadzapange chiyani? Mwati simungadzagwe ndi matenda a mtima? Komabe ife tinazolowera amwene. Kuno ndi kwathu basi kulibenso kwina kumene tingapite. Nkhasako inu mmakhala ndi zifukwa zambiri. Ayi pepani kumudziko ulendo uno sindikubwera, azungu andikakamira kuti ndimaphika bwino chakudya ndiye khukhiboyi wawo wodalirika ndi ineyo ndiye sindibwera, azunguwa angayambe kufa ndi njala. Ayi zabwino ndithu. Kunonso mtima unatilimba amwene. masiku pang'ono ndi pang'ono ayamba kutha basi ndipo ukamaona mmene mwanji wa akafadala mwanji wa agoloso akulira pamenepa ndi pamene ukumaona ndithu kuti ayi anthufe tikukula basi naseka akundiuza kafadala kuti akutitu zoti kukufunika kumangidwa chiliza cha 1.4 biliyoni kwacha wolemekezeka akuti samadziwa anyamata anawaponda pamutu N'zoona kuti akuthamangathamanga kuti agwire ntchito yowaka manda a 1.4 biliyoni kwacha, wolemekezeka akuti sanauzidweko, anangozimvera mdera mdera. Ndisaname ifeyo obwande, muzitikhululukira achimwene koma pena pake timadzaganiza kwambiri. Ndimalingalira kuti nduna yoyenera kuti ikhale patsogolo pa ntchito yayikulu ngati imeneyi akuti simadziwa. koma ndiye zinthu zake ndiye zikukhala bwanji no zowawitsatu mutu pena pake zomwe zija achimwene ndakhala ndikumanena kuti komatu mmene timachitira zinthu zathu kuno pena pake zimazondoka ife ndi tinzeru tathu toperewerati timaona ngati anduna amakumana ndi anyamata awo pafupipafupi kumakamba nawo nkhani zonse zimene zikuchitika pepani mutikhululukira Mwina nthawi zina zake mamvedwe athu omadzakhala ovutirapo. Komabe timadzifunsa kuti ngati nduna singadziwe zimene zikuchitika mu unduna wake, mpakana anthu kumagwirizana za ntchito yayikulu kwambiri ya mabiliyoni, iwo anduna asakudziwa, eh, ndi ngozi yayikulutu. Nkhani imeneyi iwululanso kuti kodi ndiye kuti nduna zimatani? Ngati nkhani yayikulu ngati imeneyi sizingafunsidwe nduna maganizo awo, ndiye kuti phindu okhalira ndi nduna ndi chani ngati anyamata akhoza kuyiponda pamutu ndikumapanga zawo iyo isakudziwa nditamva izi ndinazindikira achimwene kuti zilipo nduna zambiri nkutheka zimene mpakana pano sizikudziwanso ndithu kuti muunduna wawo kupangira chiyani nkutheka anyamata a muunduna wawo omangopanga zinthu okhaokha andunawo osadziwa nkutheka Chimwemwe chimangokhala poti akukwera galimoto, kuchita kuyendetsedwa, mbendera petupetu. Koma kodi kukuchitika chiyani? N'kutheka ambiri sadziwa. N'kutheka unduna mwina wangokhala mfunda chabe. Anyamata amadziwa bwino lomwe kuchita zinthu zawo opanda anduna akudziwa. Ndinadzakumbukira achimwene zina zimene zidaachitika chaka chatha, nduna kuikongoza ndalama kuti iyende ulendo, iyo isakudziwa kuti ma allowance ndanyamulawa akuchokera kuti, nkudzazindikira mochedwa patapita kanthawi kuti, ii, olemekezeka, ndalama munapitira ku ulendo zijatu zinali za matenda a Covid-wa, ndiye moti apa mwapalamula basi. Kachokani! Munthu kuyesera kudandaula kuti, Abale, inetu sindinadziwe china chilichonse. Ndi anyamatawo amene anapanga, ine ndisakudziwa. Ayi ndithu zosamveka amwene. Mpakana olemekezeka anduna ntchito kutha. Lero lino tikamamva olemekezeka anduna a mfumu yathu akumanena kuti ayi ndalemba kalata kuwalembera anyamatawo kuti andifotokozere nkhani yowaka mandayi idayenda bwanji zinakhala bwanji kuti ndisadziwe koma palibe amene wandiyankha sakundiyankhayi ndimakhalanso munthu wodabwitsika kwambiri mmutu mwathumu mumayenda mafunso ochuluka cholembera kalata ndi chani kuwalembera anyamata amene mukugwira nawo ntchito limodzi mu ofesi ndeti umayembekezeranso kuti anyamatawo atiyankhe mukalatanso Pepani, ndi tinzeru tathu topereweratu, koma timadzaona ngati kodi sizikadakhala zinthu zophweka kungoitanizana, Akulu, bwerani mu ofesi mwanga muno. Khalani pansipa. Tsopano chikatere, chondiponderani pamutu ndi chiyani, akulu? Mukufuna akutameni ndani? Fotokozani, zinakhala bwanji? Ndiye munthuyo afotokoze. Koma tsopano tikamayenderanso ya Obwande yoti ndalemba kalata kuwalembera achimwene anga a Dodolido, ndiye ndikuyembekezera kuti andiyankhe. pena pakenso si za nthawi ya achina Welensky zimenezo kwathu kuno nkhani yayikulu imene imavuta ikumakhala imeneyo achimwene ziganizo kupanga mochedwa komanso modabwitsa kwambiri chibomaboma chikutipangitsa kuti tisayende mwachangu mkatikati dongosolo losafunikira likumachuluka limene limapangitsa kuti ziganizo zina zizipangidwa koma mochedwa ayi aujeni ah, ndalama zanu zo mulandira koma tikudikira auje kuti asayinire kaye ayi zinthutu zikuyenda zachoka m'manja mwa auje aja pano ndiye zapita kwa apulinsipo ayi mu- mungodikira zitheka posachedwapa ayi koma panotu zili kwa achifi ndiye kuti ah, zayamba kuyandikira tsopano ayitu ujeni asayinira achifiwo koma atsala nda adairekita nde mudikirire adairekita awo lero sadabwere apita ku veterinary ndi galu wawo akuti ali ndi vuto akumangokuwa usiku wonse osasiya malipiro kumatenga chaka chathunthu akungoyenda m'maofesi ntchito yofunika kugwidwayo anthu kuyiwalanso ndithu zina zake ofunika kusintha koma zina zake ndithu zikuyenera kuti zisinthidwe achimwene olemekezeka anduna athu adzioneka kufunikira kwawo osati chizingokhala chikwangwani chabe si bwino anthu asamachite kukhala odabwitsika akamva kuti kodi mumadziwa kuti Obwande bwantasa ndi anduna ona zamakalata zoona koma samatchuka bwanji nanga nduna zomakwana 30 koma loko kutipempha kuti tatchulani kodi nduna khumi kumakanika amwene muzangodziwa kuti ofunikatu apa kuunikanso magwiridwe a ntchito kodi ntchitoyi ikumagwiridwadi kapena tikumangokhalira mwamwendo njira nthawi zonse kukhala tikudikiza nawo m'misonkhano yosatikhudza koma kukasuzumira mahalawansi mpakana kuchita kutuma anyamata Tawauzani amene akonza msonkhanowu kuti halawansi ya nduna imayenda chonchi komanso ya mlonda wawo ndi- ndi ndi ujeni eh, komanso ah, ah, ah, ali ndi diraivala ofunika kuwaganizira kena kake komanso anduna anayenda ndi galu wawo ndiye ofunika muonanso kuti nayenso popiyo mumganizira bwanji zovuta koma Za tcherese ya ubwande zisiyeni zimenezo. Inu adodolido ndi anzanu kumangalandeko anthu achabe inu. Kutereku mmakanika kumwa madzi ndi timu nambala 1 pa dziko lonse. Lero mwalimbika kuchita chilichonse chotheka kuti mpakana tcherese ya ubwande ithe. Anthu achabechabe inu. Basi tingokusiyirani za mpira zanuzo mudzipanga nokha. Tikusiyirani mudzisanduka ming'azi nokha. anthu osatifunira zabwino inu akhakhakha ah. ine ndekha ine ndekha ine ndekha zangozibaya ndi mpeni mmutu basi long live obwande tatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi obwande koma kuda kunyasalande sungamvetse